aw bɛ ka musow ka danbe jamukan de lajɛ min bɛ di aw ma albayan jabarani kan bi an bɛna kuma fɛn min kan o de ye kabila ye ni tubabu b'a fɔ ko famille élargie dɔgɔkun tɛmɛnen an kumana denbaya kan ni balimaya kan k'a yirala an na ko denbaya ni balimaya la a suw ka ca o suw ninnu cɛma kabila fɔla kabila n'an b'a fɔ ko famille élargie walasa bɛɛ lajɛlen ka faamuya an bɛ kumana fɛn min kan o la an ye wele bila aja abiba sila ma n'ale ye madarasa karamɔgɔmuso ye wa madarasa kalanso ɲɛmɔgɔ de don aja assalamu alaikum waalaikum salam warahmatulahi wabarakatu aja kɛrɛfɛ imam bɔnba musa buruwan b'an bolo ka bɔ eh, misiri eh, sharif almunawara la yopougon sable imam salamu alaikum waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu aw ni ce an ka jamukan weleli jaabili la a ni badabada a ni sɛgɛn o la an y'a fɔ cogo min na an ka kunnafoniw la dɔgɔkun tɛmɛnin an kumana denbaya le kan ani balimaya a yirala an na ko denbaya a borow ka ca

o fana ta denw ka denw sɔrɔ ale cɛ kelenw fana a balima dɔw bɛ na ka na sigi a fɛ olu fana bɛ furu kɛ ka tila ka denw sɔrɔ bon ko o ko n'a bɛ tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen tun kan ka tɛmɛ kabilatigi de fɛ fɔlɔ o kɔni tun ye fɔlɔfɔlɔ kabila ye mais sisan ta kɔni

a bɛ se kabila la an ka famille ya définition fɔ c'est à dire famille ya eh, laɲini fɔ ko o le le bɛ eh, jɛkuru c'est à dire eh, sigiyɔrɔ dɔ ka mɔgɔw lakafo a bɛ se ka kɛ cɛ n'a muso le walama balima wɛrɛ le nana sigi ɲɔgɔn fɛ voilà ko dɔ k'u lakafo maintenant u lakafo kun voilà o le le bɛ woro sira ye c'est à dire sinji sira ye donc mɔgɔ minnu bɛ bɔla joli kelen na o bolo ma n'olu nana sigi u cayala u bonyana c'est à dire a bɛ bɔ eh, usira la a bɛ taa ashira la a bɛ bɔ ashira la a bɛ taa kabila la c'est à dire n'i k'a mɛn usira ale le famille ye mhm. n'i k'a mɛn eh, comme on appelle ashira o dɔɔni ka bon c'est à dire i donna i ya cousin ni fɛnkɛ o la mhm. n'i nana bɔ yen taa lase kabila ma o i bɛ n'u o i ya mɔgɔya bɛ sela sinji b'i ni min bɛ sela ɲɔgɔn ma ah voilà a bɛ don kabila kɔnɔ mhm. kuma surunya bolo ma ka yɛrɛ an bɛn'a résumer yɔrɔ saba adamaden bɛ ko saba le cɛ ele bɔla woro jugu minnu na c'est à dire i fa i fa ta fa ka taga voilà o ye sira kelen minnu bɔla ele la c'est à dire i den i den ta den i denmuso ta den ka taga o ye fila ye ani i balimaw c'est à dire ni minnu bɛ nin na c'est à dire i fa dɔgɔcɛ den i fa kɔrɔcɛ den bon i n'olu bɛɛ c'est à dire hali ni olu ma bɔ ɲɔgɔn na mais a bɛɛ bɛ bɔla lasili kelen na lasili kelen na donc ninnu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o de bɛ wele ko kabila mhm. ka bɛn alahu taala yɛrɛ a kurana aya ma yo an kun ka o fɔ o lon na inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il mhm. alahu taala ko ko n ka alu dilan alu adamaden ninnu yɛrɛ an ka bɛɛ dilan ka bɔ cɛ ni muso la donc famille damina filɛ o kɔnɔna na a cayala min kɛ an ka kɛ nation ye c'est à dire nation n'an bɛna fɔ jama jama jama ou bien jamana jamana ka jamanaw sigi voilà an ka kɛ nation baw ye c'est à dire faragbɛlakaw farafinakaw mhm. i ka ye mais o kɔnɔna na ko wa qaba'ila an ka kabilaw ta mhm. c'est à dire kabila bɛ jumɛn de sisan euh, famille ba mhm. duba inchallah o ma lamini foyi kosɔn ko fɔ ko a ye ɲa ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn lɔn ala an bɛ sababa ma o la eh, usa wagati dɔw la kabila bɛ bɔ famille dɔrɔn kɔnɔ ka dilan an bɛɛ bɛ an bɛɛ bɛ siya kelen o fana ni o fana ni ye kabila dɔ ye c'est à dire larabuya kuma fɛ ni an ka sɔrɔ tan kabila kabila kɔnɔna na ko caman de bɛ yen u bɛ na fɔ na kabila bɛ yen kabila kɔnɔna na bon bɛ yen mhm. c'est à dire lu bɛ yen mhm. lu yɛrɛ kɔnɔna na fana bon bɛ yen mhm. c'est à dire a bɛ jigila duguma ta c'est à dire voilà lu bon bɛ jumɛn de ye cɛ ni muso n'o bonyana a bɛ kɛ lu ye n'a nana kɛ lu ye c'est à dire cɛ ni muso a n'a dɔgɔcɛ n'a dɔgɔcɛ muso n'o bonyana sisan an bɛ taa kabila yan a faamuna voilà donc k'a yira comme Eh, c'est à dire tigɛtigɛ caman de b'a kɔnɔ a bɛɛ la ka fɔ ninnu a bɛɛ bɛ kabila fana ni sugu ka ca voilà kabila sugu ka ca c'est à dire kubalakaw bɛ yen mhm. bamalakaw bɛ yen mhm. voilà an bɛ taa la o cogo ɔjɛnɛkaw ka kabila bɛ yen ɔn n'i k'a fɔ ɔjɛnɛ an donna nation na ɔjɛnɛka ye jama le ye mais u fɛ yen jamu jamuw de bɛ kabilaw ta la o kosɔn an définini b'an jamuw de ma ta sabula jamu nin kɔnɔna na n'i ka sɔrɔ tan kabila n'i ka mɛn kulubali n'a denmuso furula bama ma bama dɔ kɛla y'a kabila mɔgɔ dɔ ye voilà olu bɛɛ bɛ donna mais a bɛ donna jumɛn de duguma

n'ale ko k'a ko kɛ cogo min na a tun bɛ kɛ o cogoya la hali ni furu bɛ ɲini a bɛɛ bɛ taa ɲini kabilatigi de fɛ n'u ye sɛnɛw kɛ fana o nafolo bɛɛ lajɛlen bɛ di kabilatigi de ma hali n'a diyara ale ye sisan n'u bɛ fɛ ka den dɔ labɔ u bɛ taa kɔ kan o bɛ se ka bɛn kelen ma a kɛla ale den ye o a ma kɛ ale den ye o o b'o tigi bɔ ka taa kɔ kan mais o bɛɛ bɛ kɛ ni kabilatigi fana ka jɛn de ye ni alahu taala fana k'a kɛ ale fana bɔla fana n'ale taara kɛ fɛntigi ye fana a tɛna muso ta a kun fɛ a bɛna fɔ so kɔnɔ de fɔlɔ kabila u bɛna muso di ale ma kabila la o bɛ kɛ mun de kosɔn walasa o tin bɛ don ɲɔgɔn na inshallah inshallah ala an bɛ sababa amina imam burhan danfara jumɛn de bɛ kunun kabila ani bi kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah eh, aja i ye diɲɛ n ye yanni n bɛ question tɔ la jaabi n bɛna exemple dɔ d'i ma ka peut-être a kɔnɔna na an bɛna kabila lɔn mhm. cɛ dɔ tun bɛ yen kɔrɔma na eh, a tun bɛ wele ko amir bun zarb mhm. depuis silamaya ma na ban c'est à dire pourquoi n bɛ fɛ k'a fɔ n bɛ fɛ ka kabila yɛrɛ le yira c'est à dire an y'a eh, masala dɔ b'an bolo silamaya kɔnɔna na a bɛ welela eh, cɛntila na a bɛ welela ko khunsa al mushkil mm-hmm. ale kiti nin bɔla yɔrɔ min na n bɛna ale le fɔ tan cɛ tɛ muso tɛ ala ka dɔw dan fɛn fila bɛɛ b'a fɛ a ye hakɛ to n ye mm-hmm. dɔw bɛ a fila si t'a fɛ ɔhɔ ale bɛ cɛn côté jumɛn de la silamɛya kɔnɔna na an bɛna fara cɛw de kan wa an bɛna fara musow de kan wa kuma filɛ nin c'est à dire k'a labɔ kuma fɛ o waati la cɛ tɔgɔ la amir bun zarb ale de b'u kun b'u ya kabila kuntigi ye k'a yira kɔmi bɛɛ kun bɛ kabila le dafɛ mhm. bɛɛ kun bɛ sigila kabila le kɔrɔ kunu ko bɛɛ kun bɛ kabila le ye fɔlɔ décision bɛ tala yen n'a bɛ taa n'a ye luw kɔnɔ n'a bɛ taa n'a ye bonw la mhm. cɛ tɔgɔ la o dɔ le jigila u fɛ yen u nana fɛn fila nana sɔrɔ a la aa bɛɛ ko ko a an kun ma de ban ka nin ye an bɛ taa an kabila kuntigi fɛ u nana kuma le ta k'a la kɔrɔ an bɛna nin kɛ cɛ le ye wa muso le bɛna kɛ ale yɛrɛ fana kun ma de k'a dɔ ye ɛɛ aja k'a labɔ kuma fɛ ja miiri bɛ adamaden si gbɛ joona tile bi naani ka cɛ si kun yɛrɛ mais ala fonisireyala u ma nin réponse bɔla yɔrɔ min na jɔnmuso le nana réponse d'u ma a ya jɔnmuso min b'a bolo waati bɛɛ a nan'a ye cɛ bɛ miirila a bɛ miirila a tɛ ka solution sɔrɔ o ko a ma ko jumɛn de bɛ yen a fɔ kɛ tuma dɔ la n bɛ se k'i dɛmɛ lon dɔ la ko a ko alu ta tɛ nin ye sa a nana i dabɔ a kan lon dɔ la ko ɔn ee ala ko masala min bɛ yen a filɛ muso ko a ma o ko da ankal haja wabtagil mabal c'est à dire hami bɛlɛn ale to yen a bɛ ɲɛnɛ kɛla cogo di k'u y'o ɲɛɲini a bɛ ɲɛnɛ kɛla côté min na nin dɛ ko olu de bɛna kɛ an bɛna fara olu kan donc ala ka dayɛlɛli kɛ cɛ ye donc k'a labɔ jumɛn de bɛ kunu kabila la ko bɛɛ bɛ segila kɔ ka taa kabila kuntigi de ma hata bi bi na an ya sigida dɔw bɛ yen a organisation bɛ yen i b'a mɛn ko faya faya a tɛ ban i bɛ taa dɔ sɔrɔ yen a san tan looru de bɛ ile ni san bi wɔɔrɔ i fa le b'ale parce que i fa dɔgɔnin parce que kabila kɔnɔna na a b'o rang de la o kosɔn an y'a anw fɛ yen u bɛ kuma dɔ fɔla julakan na ko mɔgɔ b'i fa wolola mais mɔgɔ t'i kɔrɔ wolola voilà donc ça fait que c'est à dire i den ka kɔrɔ n'i fa dɔw ye a y'i den filan don a mais i fa don c'est à dire k'a yira a bɛɛ tun bɛ faya nin de ye donc hiérarchie tun bɛ fa nin de mais bi bi na n'u y'a bi bi na cana kow bolo bɔla ɲɔgɔn bolo dɔɔnin c'est à dire bɛɛ bɛ danna a ya bon na bɛɛ bɛ danna a ya lu kɔnɔ c'est à dire an tɛ sela bele yɛrɛ eh, luba kɔnɔ waati dɔ la an bɛ se luba kɔnɔ mais voilà ah, non n'an sela luba yɛrɛ kɔnɔ ni ko an tɛ sela luba kɔnɔ bele mhm. ni kuma taara décider luba kɔnɔ tuma dɔ vraiment ni fanga tɛ luba kɔnɔ mɔgɔw la ni e le don k'a ye fanga bila e la i tɛ sɔn non o kɛla sababu ye conséquence b'an bɛɛ kɔrɔ yɔrɔ an bɛna s'a ma kɔfɛ cogo min donc k'a yira danfara min dɔ bɛ yen kunu ko bɛɛ mara tun bɛ kabila kuntigi bolo an tun b'a bonya an b'a kaɲa ko bɛɛ ye mhm. mais bi bi in na an tɛ kabila kuntigi bonyana bele mhm. voilà peut être a masɔrɔla ko minnu fɛ an bɛna na se olu ma mais an bɛ se ka kuma min fɔ euh, kuma euh, kuntaala surunya bolo ma k'a yira comme danfara dɔ bɛ kunu kabila ni bi kabila cɛ o le de bɛ ordre ye tan a kɔni kunu kabila kabilatigi kɔni tun t'a fɔ ko

ko atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum ko a ye Allahu taala labato a ye tugu kira kɔ sallallahu alaihi wasallam ani a ye tugu a ya ɲɛmɔgɔw kɔ jaa kabila kuntigi le tun bɛ ɲɛmɔgɔ ye kunu o kuma kɔrɔ bɛ jumɛn le ye kabila kuntigi k'a bila yɔrɔ o yɔrɔ la n'a kɔni bɛ sawaba sira kan a bɛ conseil sira kan ko a bɛ tugu a kɔrɔ hali n'a ka sɔrɔ a man di de an faw k'a minɛ ten de kun e k'a ye donc kabila denw ya comment on appelle vocation dɔ filɛ nin o yɔrɔ kelen de la kira ko sallallahu alaihi wasallam kullukum rain wa kullu rain masulun an raiyatihi ko a bɛɛ ye ko kuntigi a bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ mais bɛɛ bɛna ɲininka a ya ɲɛmɔgɔya ne la donc kabila kuntigi c'est à dire mɔgɔ minnu b'a ya mara la ale bɛ mɔgɔ minnu kunna mais a bɛɛ ya responsabilité a bɛɛ ya doni b'ale le kan n'a m'u bila sira kan mm, mm, mm. donc kuma kɔrɔ bɛ jumɛn le ye kabilatigi a bɛ den bɛ wolo kabila kɔnɔ den bɛ wolo luba kɔnɔ a bɛ kɛ cogo cogo n'a bɛ kɛ den ɲɛnama ye a bɛ kɛ cogo cogo n'a bɛ valeurs sɔrɔ a bɛ kɛ cogo cogo famille sigilen bɛ ko minnu kan i b'o de bɛɛ yira a la k'a lamɔ n'a ye walasa a bɛ se ka kɛ famille ya ambassadeur ɲɛnama ye sini wala mɔgɔw b'a ye e karima e non n k'a ye bamalaka lo o tun bɛ lɔn tan don fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ ten de i ka mɔgɔ min ye i bɛ a somɔgɔya lɔn a yɛrɛ le ma lamɔ kosɔn donc a fana b'o cogo kelenw de la eh, fa bɛ lɔ a lɔyɔrɔ la kabila kuntigi bɛ lɔ a lɔyɔrɔ la eh, denw fana eh, olu bɛ lɔ o lɔyɔrɔ la n'u bɛ eh, ka u ya ko foyi foyi tɛ tɛmɛ n'u tɛ na u dama sago kan mhm. c'est à dire eh, an bɛna un exemple eh, simple dɔ kɛ a bɛ se ka kɛ eh, eh, sisan kabilaw la c'est à dire kabila kɔrɔ la dencɛ dɔ bɛ yen a bɛ fɛ ka furu mhm. a ka muso dɔ ye muso dɔ ka d'a ye mhm. la sigida la kunu ale yɛrɛ tɛ se k'a fɔ a fa ɲɛna a m'o lamɔ sɔrɔ a fana tɛ se ka taa mɔgɔw fɛ ko n b'a denmuso fɛ a bɛ baro nin fɔ a bamuso ɲɛna bamuso bɛ kuma nin fɔ a cɛ dɔgɔcɛ ɲɛna parce que olu de tun ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni lamɔ sira fɛ ɛ i tɛ se ka taa a fɔ cɛ ɲɛna ee kuma nin de bɛ taa n'a ye n'o taara n'a ye cɛ nin ɲɛna n'u k'a ye k'o bɛ bɛn ko ye ale b'a fɔ a kɔrɔ ɲɛna bonya bɛ taa la ten ni kabila kɔnɔ mhm. jusqu'à a bɛ taa laban kabila tigi fɛ yen eh, eh, aja a fɔ tiɲɛ na i y'a furu n bolo sira fɛ a ah, e tɛ e tɛ kari ka sabari ka denmuso tɔ lamina ah, parce que k'a ye tɛmɛna yɔrɔ min na yanni denmuso bɛ d'i ma i tɛ i bɛ ɲinɛ i yɛrɛ kɔ o mhm. i b'a fɔ e a tɛ kun na mhm. ni n ko n tɛ nin fɛ u bɛ ne yɛrɛ bɔ kabila la ah, voilà c'est à dire k'a nafa dɔ ye donc ordre min tun bɛ yen hiérarchie min tun bɛ yen o bonya kunu a tun b'an sɔrɔla fɛn fɔlɔ dɔ sɔrɔ o tun bɛ sérénité ye a tun b'an sɔrɔla sabati sɔrɔ an y'a sigi relation sabati ni kun. mais euh, euh, oustaz o o i bɛ kan ka min fɔ nin o yɛrɛ b'a jira ko fonctionnement dɔ c'est à dire tagamasira dɔ tun bɛ sariya kabila kɔnɔ. awa. aja. i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna sariya ta sigicogo kan fɔlɔ la kabila tun bɛ sigi ni kɛwale kɛwale kɛwale i n'a fɔ imam bɔra sisan k'a fɔ cogo min na fɔlɔ la kabilaw la ko bɛɛ tun bɛ bɔ duguma ka taa a sigi kabilatigi kɔrɔ kabilatigi de tun bɛ sisan décision laban di bon

cɛkɔrɔba bɛ décision min ta baara tun bɛ kɛ o de kan. mais est ce que a bɛ tɛmɛ ka taa di cɛkɔrɔba ma eh, ten ya. non a tɛ taa di cɛkɔrɔba ma ten dɛ. Ah. ba fɛnkɛ balimaw tun bɛ bɛn a la fɔlɔ. Mhm. n'olu bɛnna a la mais olu tɛ se ka décision ta tant que ni kabila kuntigi ma décision n'ale ma sira di. Mhm. bon n'olu bɛnna fɛn min kan u bɛ taa kabila kuntigi de fɛ fɔlɔ. Mhm. n'o taara ale fɛ yen ayiwa ni bɛn kɛla a kan. kabila kuntigi de b'a fɔ an y'a kɛ tan an y'a kɛ tan ni ala sɔnna fana ko bɛ kɛ o ko cogoya la mhm. Mhm. mais sɔrɔ fana ni ta fan fɛ taama cogo dɔ tun bɛ yen sɔrɔ fana ta fan fɛ i n'a fɔ sɛnɛ mhm. walama hali jago kabila kuntigi de tun ye ko bɛɛ lajɛlen dirige la n'u k'a bɛɛ lajɛlen kɛ o bɛ taa bila kabila kuntigi de fɛ yen n'o k'a bila ale fɛ yen ni min ka furu ka se nafolo dɔ tun bɛ ta o la k'o dépense kɛ n'a ye walama ni kungo tun ka min sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen tun bɛ di kabila kuntigi de ma ale tun bɛ dɔ bɔ a la ka o ko bɛɛ lajɛlen dilan n'a ye mhm. o ko tun ye fɔlɔfɔlɔ ta ye hali ni balimaw tun ka wari sɔrɔ mais o bɛɛ lajɛlen bɛ kabila kelen de la mhm. a bɛɛ tun bɛ di kabila kuntigi de ma mhm. ale tun bɛ dépensew bɔ a la furu koɲaw la ani kɛnɛyaw la hali ni donc n'ala ka kɛ komi ni seri sera sisan ale de fana bɛ nafolo di fana a ye nin ta ka taga serifaniw san n'a ye mm, denw ta ani musow ta mm-hmm.
Mm-hmm. i fana ni bɔ i ka an tun bɛ kuma na an ni ɲɔgɔn cɛ mm-hmm. kabila ta fonctionnement kan i ka a fɔ ko hali dumuni ta fan fɛ wagati min na ni dumuni bɛna kɛ e, e, e, a sira fana ni tun bɛ yen. inshallah i n'a fɔ sisan ni dumuni gbaba kɛra i yɛrɛ k'a dɔn kabila ka bon. o bɛ cɛw bila fankelen fɛ ka musow fana bila fankelen fɛ ni cɛ dencɛ min bɛ sigi ni cɛkɔrɔbaw ye ka dumuni kɛ a bɛ tasa da le minɛ n'a ye tasa da minɛ a bɛ dumuni min kɛla a ɲɛ bɛ to olu kɔnɔ a ɲɛ tɛ yɔrɔ wɛrɛ filɛ n'a bana dumunikɛ la tuma min na min y'a fa ye walama a baw walama cɛkɔrɔba yɛrɛ a bɛ taa fɔ barika fɔlɔ a bɛ barika la olu le ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka barika la tɔw ye bon musodenw fana b'o cogoya la musow ni musodenw fana bɛ sigi k'u ka dumuni kɛ ni dumuni kɛla ka ban tuma min na u bɛ barika la ɲɔgɔn ye ni ala tala yɛrɛ k'a kɛ fana ni wulada nana se fana i b'a ye fɔlɔfɔlɔ la denmisɛnw tun bɛ bɔ ka taa tulonkɛ kɛ kɛnɛ ma n'u ye tulonkɛ kɛ kɛnɛ ma ka ban tuma min na o la cɛdenw ani musodenw bɛɛ bɛ ɲagami ɲɔgɔn na mais o bɛɛ lajɛlen na adabuya tun bɛ yen jogow tun ka ɲi i bɛ taa sɔrɔ musoden dɔ bɛ yen sisan a sera furu yɛrɛ ma i n'a fɔ ustaz da tɛmɛna kan cogoya min na a sera furu ma mais fɛnkɛ tɛ taga ɲini dɛ a cɛ yɛrɛ tɛ taa direct ka taga ɲini mhm. a bɛ tɛmɛ mɔgɔ dɔ de fɛ so kɔnɔ o bɛ taa furu ɲini jɔn fɛ o bɛ taa ɲini cɛkɔrɔba de fɛ ka da ale ma mhm. o la fana tuguni hali bi o kabila kelen fana kɔnɔ belencɛ denw bɛ yen cɛ yɛrɛ ta denw bɛ yen den wɛrɛw bɛ yen tuguni n'u tun b'a fɛ ka mɔgɔ kelen de labɔ a ye taa kalankɛyɔrɔ la o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn mɔgɔ kelen de ma ni kabilatigi fana ka jɛn ye o b'ale tigi labɔ a bɛ taa ka taa kɛnɛ ma a kɛra kalan de ye wa walama a kɛra fɛn wɛrɛ de wa ni ala tala k'a kɛ n'ale fana ka fɛn sɔrɔ fana tuguni a tɛ ɲinɛ kabila kɔ mhm. ale bɛ segin ka na so kɔnɔ n'ale seginna ka na so kɔnɔ hali n'a bɛ fɛ ka furu de kɛ a tɛ furu kɛ kɛnɛ ma mɔgɔ sɔn ale lamɔna cogoya min na kabila la mhm. a bɛ na kabila la sisan o bɛ na muso ɲɛnama ɲini k'a d'a ma n'a ka furu kɛ hali n'a bɔra ka taga fana dɔw fana la fana ale tɛ ɲina kabila kɔ a b'a fɔ ne lamɔna cogo min na n b'a fɛ n den dɔ ye lamɔ ten a bɛ se k'a den dɔ ta fana ka taga n'a ye so ka taa n'a ye kabila la inshallah ka yira an lajɛbagaw la ko a bɛ ka muso ka danbe le lajɛ albayan jabaranin sanfɛ n'an bɛ kumana kabila le kan ni eh, imam eh, musa bɔnba buruhan ani aja abiba sila imam buruhan aja bɔra sisan ka kabila tagabolo dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna nka n bɛ fɛ i fana ni k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i ka expérience kabila baw taa cogo la an b'a fɛ i fana n'i ka an kunnafoni fana nin kan alhamdulilayi rabbil alamin aja hali sini a kelen kelenw bɛ yen parce que kira ko tɛ sɔrɔ salam diina tɛ se ka cɛn eh, ka jɔn ɲɛnamaw bɛɛ bɔ yen voilà hali bi dɔw bɛ yen bilen c'est à dire k'a yira eh, kabila miiriya tun bɛ jumɛn de ye kunun Alahu taala eh, ka an da a laɲini bɛ min ye kabila tun bɛ kɛla n'o le le ye c'est à dire ka kow bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kow bɛɛ kɛ ordre kɔnɔ c'est à dire sabati la kira ko tɛ sɔn asalam aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'a kɛla mɔgɔ saba k'a ye mɔgɔ kelen kɛ a ɲɛmɔgɔ ye donc mɔgɔ man tɛ ka kɛ i kun fɛ donc kabila kun k'o lele mɛ kun et que jusqu'à hali bi arabuw ya comment on appelle bɛyitu dɔ tun bɛ yen poème poème dɔ le tun b'o fɔ la ka u ya kabilatigi matɔgɔ a ko ko lakal mirbau fiina wa safaya wa hukumuka wa nashit c'est à dire bɛyitu yɛrɛ laban a b'a ko wal fudul c'est à dire k'a yira u bɛ a tanula n'a ye i ya valeur ka bon an ma an bɛɛ bɛ ile le duguma ni kow nana ni ka eh, an ka hɛrɛ sɔrɔ i ka bɛɛ nin bɔ a bɛɛ tɔ bɛ to ile le bolo c'est à dire k'a yira comme kabila kuntigi ko koba kun don mhm. et kabila kuntigiya nin fana kɔnɔna na c'est à dire yo an kun ka kabila ya procédure min fɔ nin ye foyi si tɛ kɛ yen parce que ale hakili le bɛ olu la o mhm. donc kabila nin caman le bɛ dugu kɛla o le fana bɛ jamana kɛla mhm. donc ale ya jamana nin kira ya miiriya dɔ tun bɛ yen sɔ salam a ya hadisa lo a ko ko o ko bɛna famille tɔgɔ nɔgɔ a ye jija k'o ko hadisa la ko man kutila duna irdihi fahuwa shahid c'est à dire les six universaux c'est à dire a bɛ fɔla ko silamɛya sigilen bɛ fɛn wɔɔrɔ min kan nin tɔgɔ jugu kana la famille la nin o ye laɲiniba dɔ le y'a la donc kabila kuntigi a ya rôle dɔ filɛ nin ye bɛɛ b'an ye mɔgɔba ye bɛɛ b'a lɔn ko an n'u bɛ karisalakaw le ye bɛɛ b'an ya jogo sidɔn donc procédure le bɛ yen n'a nana sigi a bɛna kuma par exemple a bɛna balimaya kuma kɛ kabila kɔnɔna na facɛ bɛ yen dɔgɔcɛ bɛ yen bɛɛ bɛ yen tuma dɔ bɛnin dɔ bɛ yen a bɛ fɔ par exemple bɛnin dɔ ma k'olu ye sɔlatu kan ye kuma tɛ daminɛ ni sɔlatu tɛ kɛ ale bɛna sɔlatu don o ye jogo dɔ dɔ ye voilà donc mɔgɔ dɔ le bɛ yen ale bɛna kɛ comme modérateur c'est à dire sigidaw bolo ma kabila bolo ma i bɛna taa cɛkɔrɔba sabanan mhm. voilà hali ni misi fana fagala n'u bɛ partage kɛla ninw bɛ dila cogo nin de la mhm. voilà ale bɛ kuma ta mhm. a bɛna kuma bonya di dɔgɔw ma k'a di di a di yɔrɔw la ka taa laban cɛkɔrɔba ma i ka ye donc ni cɛkɔrɔba nana min fɔ bɛɛ bɛ wuli n'o le ye donc bɛɛ bɛ a fɔ cogo lɔn mais a tɛ kɛ i yɛrɛ ma aja denw tun bɛ lamɔ n'a ye muso min nana furu kabila ma kabila bɛ cogo min na u b'o lamɔ n'a ye den min nana sɔrɔ o fana bɛ lamɔ n'a ye e ka masina a y'a kabila mɔgɔw u tɛ sɔnna nin ma dɛ kabila nin kɔnɔ yan n'i ka kɔnɔ ta i ma furu e i ka mako sa i ka danbe tun bɛ sɔrɔ danbe tun bɛ c'est à dire bɛɛ tun b'a lɔn mais bi bi na an filɛ kɛ aja cɔ aja eh, imam n yɛrɛ tun bɛ fɛ an ka na bi kabila yɛrɛ de la voilà bi bi na aja aja imam bi kabila bɛ tagamana cogo di alhamdulilah yala bi kabila bɛ tagama kunu kabila buru kan an kɔni bɛ min yela eh, kuma eh, n ya constat bolo ma n ya kɔrɔsi bolo ma mhm. cɛba donna an ni ɲɔgɔn cɛ cɛba donna an ni ɲɔgɔn cɛ mhm. sabu bi bi na muso yɛrɛ bɛ furu ka na kabila kɔnɔ a yɛrɛ t'a lɔn yɛrɛ a bɛ kow minɛ cogo di parce que famille caman ka y'a sugu to yen mhm. a bɛ fɔla par exemple u tun bɛ tan ka kɔrɔ mais ale bɛ na a tɛna a sɔrɔ ten o ye kelen filanan jumɛn de b'a la denw tɛ lamɔna bele ni kabila miiriya ye ni kabila valeurs kunnasiri ye k'a yira comme an fɛ yen an ya an ya tan an tana de tun bɛ ninnu ye an tɛ nin kɛ an bɛ sɔn nin de ma silamɛya de bɛ tan a bɛ tan bɛɛ kɔni b'a fɔla ko silamɛya ko tɛ wa silamɛya ma silamɛya ko de nin na c'est vrai an ka ye ka silamɛya ta yɔrɔ ɲini mais silamɛya tɛ pratique la désordre la dɛ parce que kabila ninnu ya ko caman de fana tun bɛ bɛnna silamɛya ma donc i bɛ taa an ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ bi a tɛ fɛ ka bɛn min ma k'a sɔrɔ jogo ɲɛnama don a b'a fɔ ko non ko silamɛya voilà ale bɛ taa silamɛya bon naturellement voilà ni an kɔni ka silamɛya baara ɲini ɲɛɲini eh, hɔrɔnya sira kan ni eh, dusu c'est à dire eh, ni ɲɛnama ye o ka fisa mais bi bi na an caman tɛ ten bele mais a laɲiniw a kun dɔ bɛ jumɛn le mɔgɔw t'a si dɔn ani u yɛrɛ fana mako t'a la au point k'an yɛrɛ bɛ a laɲinina k'a ye non kabila ko yɛrɛ kabila kuma ka ca ka tɛmɛ k'a sɔrɔ kabila bɛ ɲali de kɛ a bɛ ɲali de kɛ ni adamaden an ma kuma kɛ a y'a tigi a bɛ taa cogo di a bɛ gɛlɛya voilà hali bi ala faamuya ko amina o de b'a yira ko fo nafaba de bɛ kabila la a nafa tɛ se ka fɔ Aja, mais an bɛna an da don nafa damadamani na o nafa belebeleba ninnu aja an bɛ fɛ a ka kabila nafa belebelew fɔ an ɲɛna sabula wagati dɔ de b'an bolo an tɛ se ka an dama tɛmɛ a fɔli la mais minnu ye nafa belebelew ye ni u bɛ se ka an dɛmɛ an ka diɲɛlatigɛ la an bɛ fɛ a ye olu dɔw fɔ an ɲɛna.
alhamdulilayi rabbil alamin kabila yɛrɛ nafa yɛrɛ ye min ye adamaden hali n'a y'a sɔrɔ n'i bɛ kɔkan de i bɛ san filɛ hali n'a ka kɛ san kelen o san kelen i ye taa kabila la n'i sera kabila la i bɛ taa fɛnw ye yen i tun ma i ka dɔw ye ka tɛmɛ i ma dɔw fana ye bon ni kabila fana mɔgɔw bɛna duwawu min k'i ye hali n'i ba n'i fa tɛ yen kabila tɔ mɔgɔ minnu bɛ yen o bɛna duwawu min k'i ye i b'a ye o duwawu tɛ ben kabila nafa fana ye juma ye tuguni an bɛ sigi ka bɛn ko dɔ ma ani an bɛ jɛ ka duwawu min kɛ ɲɔgɔn ye ani ka ɲɔgɔn kanu mun kɛ nin bɛɛ ye kabila nafa dɔ le ye mhm.
inshallah imam mhm. alhamdulillah eh, nafa caman de bɛ kabila la aja mhm. a nafa dɔ filɛ nin ye an ya sigidaw la yan ka kɔrɔ hali bi ne yɛrɛ fana bɛ a miiri a tola a kan aja ni mɔgɔ m'i ya kabila lɔn i tɛ muso sɔrɔ
sigida dɔw kɔni bɛ ten awa ye eh, kabila dɔw kɔni parce que n'i nana net a bɛ fɔla dɔn ɔ karimasina a bɛ bɔla kabila jumɛn na mhm. parce que jogow kun dɔnnen don mhm. n'a k'a sɔrɔ jogo ɲɛnamaw bɛ yen kira kɔlen de fɔ sa salam ni mɔgɔ dɔ bɔla denmuso kɔ ni a sɔnni bɛ mɔgɔ minw jogo ma a sɔnni b'u ya diinɛ ma ko a bɛ denmuso furu mhm. a ah, i bɛna ya diinɛ lɔn cogo di i bɛna a jogo lɔn cogo di n ko k'a ya mɔgɔw de lɔn a la donc n'i nana net cɛ ɔ ele ye jumɛn ka bɔ min de aa ne ye bamba le ye bamba jumɛn ee ka bɔ dugu na non non hɔrɔnw don i k'a ye kabila kabila le b'i identifier o ye kelen ye filanan min b'a la kabila bɛ kɛ i le fanga de ye kow la ni ko k'i sɔrɔ walama i ka ko sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna na i fo n'u nana i sɔrɔ kabila mɔgɔ bɛ ee jaa cɛ mɔgɔtɔ la mɔgɔba lo wa jaa sotigi lo wa jaa jamatigi lo wa aw kabila de b'o di o mais ni an ya sigida la i kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye c'est à dire peut-être i bɛna mɔgɔw san wari la ka car bila ka na o san mais o tɛ k'i ya mɔgɔ ye o k'a labɔ exemple fɛ o ko ten ko an badenma dɔ lo n m'a lɔn ni peut-être eh, ale ma ya mɔgɔw lɔn dɛ ou bien gbɛrɛya dɔw tun bɛ le bɛ n kɔni t'a ɲɛ lɔn mais a ya denkundi de nana sɔrɔ c'est à dire se b'a ye se b'a muso ye a den fɔlɔ lo o tɛ maa jala ye k'a kɛ événement ba ye ka chaise ni fɛngɛw ta chaise min bɛ a bɛ kɛmɛ naani bɔ la mais eh, cɛ min b'a kuma fɔla ɲɛna n'o bɛɛ bɛ baarada kelen na u bɛɛ ye cadre ye a ko ko chaise nin kɔnɔna na mɔgɔ minnu nana a baara ɲɔgɔnw de nana sigi dɔrɔn ani karamɔgɔden dama dama ale yɛrɛ somɔgɔ ma ye a ya kabila mɔgɔ ma ye c'est vrai mɔgɔ minnu nana u ka ya baara kɛ mais ko kɔfɛ a ko cɛ nana sigi ale kɔ a ko ko walayi k'ale bɔra dunya ye ko kura kɛ donc ale k'a ɲini sisan ka gbɛrɛ a ya kabila la k'a lɔn jumɛnw le bɛ yen donc tu vois mɔgɔ olu b'a yela mɔgɔba ye patron don baarada la mais n'u ka n'a sɔrɔ ka na a ye ko mɔgɔba b'a la i b'a ye bonya dɔ bɛ fara a kan mais dɔw nana a ye cogo dɔ la tan bon c'est vrai peut-être dɔw bɛna commencer ka jɔn a ma donc kabila ya nafa dɔ filɛ donc o ko kelen o fana mɔgɔ min bɛ fɛ ka bɔ sira la an caman bɛ yen ni gbɛrɛya bɛ donna don furuw la an caman bɛ yen ni denw waati dɔ la denw bɛ fɛ ka sira bila waati dɔ la ko b'i ma ile yɛrɛ tɛ se ka ko min ɲa mais n'i bɛ kabila sabatinin na kabila de b'o ta k'a bɔ i kan i b'a fɔ kabila ye ne bɛ fɛ ka muso nin labila i b'a mɛn ɔn muso nin a tɛ kun i la i t'a la ile de k'a furu wa o waati dɔ n'o bɛ tɛmɛ i bɛ n'a ye ko alahu akbar aja ee n'i bɛ bɔ famille ɲɛnama na n ko caman le tun b'an faw tele la o yɛrɛ kɔnɔna na kabilaya miiriya dɔ filɛ nin ye kunu ni mɔgɔ min ka hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ b'a jateminɛ k'a lɔn k'a fɔ kɔmi kabilaya sabati kabilaya baraji eh, baraka kabilaya duwawu jaabi don parce que u tun b'a kɛ cogo di ni den wulila a bɛ lala bɛɛ kɔrɔ min kɛ a bɛ duwawu ni fɛngɛw kɛla min kɛ tan ɛ kabila kuntigi ka hakili bɛ bɛɛ la u bɛ dɔ don lekɔli la u bɛ dɔ don kalan na dɔw yɛrɛ bɛ kɛ yen ka kɛ ka foro kɛ ka sɛnɛw kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ɔ ni o dɔ taala o yɔrɔ la yen o dɔ taala kɛ koba ye a b'a fɔ ko n faw a bɛ bori i b'a ye kabila bɛ kɔrɔta an u ka di ɲɔgɔn ye mɛ ni an ka ninnu bɛɛ to yen hɛrɛ bɛ mɔgɔ caman le bolo a bɛ mɔgɔ ɲininka n'a dɔn a tɛ a bɛɛ bɛ jumɛn i b'a mɛn k'u ka ne lɔn wa o ko ko ne bɛma tun bɛ masa le ye dɛ mhm. jɔn de bɛna a lakali a ma se o ma o donc kabilaya nafa dɔ filɛ nin ye mhm. ka ile yɛrɛ yira mɔgɔw la k'a sɔrɔ arabuw tile la n bɛna kuma kuncɛ o yɔrɔ la ka bɛn sujet nin ma arabuw tun tile la eh, aja bɛɛ tun bɛ waso kabilabaya le la o tun bɛ mɔgɔya bonya yɛrɛ sigila o de kan o de kosɔn kira sallallahu alaihi wasallam alahu taala ya choisili la kira bɔla kabilaba de la bɔla bonba de la bon k'a labɔ kuma fɛ kabila nafa a kɔni a b'an ma dɛ hali bi ala faamuya ɲɛnama d'an ma wala an ye eh, denw lamɔ ka bɛn kabila yɛrɛ kanu ma kabilaya valɛriw ma an ye an sigi kabila tɔgɔ kunna o la imam eh, aja mm, n'a fɔla ko nafa bɛ ko dɔ la yala kɔlɔlɔ fana bɛ sɔrɔ ko tɔgɔ la la inshallah ni nafa bɛ yɔrɔ min na kɔlɔlɔ fana bɛ sɔrɔ o yɔrɔ fana la sabu i le mɔgɔ min ele kɛlen i ya kabila fɛ ani mɔgɔ min ma k'a ka kabila fɛ a tɛ kelen ye mhm. an y'an jija kabila le ma mhm. adamaden kɛla cogo o cogo i bɔla mɔgɔ dɔw le la mhm. wala i bɛ nafa min sɔrɔ kabila la i bɛ tila k'o kɔlɔlɔ fana sɔrɔ kabila la n'i k'i kɔ don u ma mɛ n'i k'i ɲɛsin o ma o bɛ bonya min k'i ye ani u bɛ duwawu min k'i ye ni ala taala sɔnna o tɛ bɛn fiyewu mɛ wagati dɔw la i yɛrɛ bɛ to kabila kɔnɔna la a ma kɛ komi i bɛ bɔ kabila la i bɛ kabila kɔnɔ mɛ i bɛ kɔlɔlɔ dɔw sɔrɔ kabila kɔnɔna la n'i k'a ye i b'o kɔlɔlɔ sɔrɔ la ele kelen tɛ kabila la o i bɛ t'a sɔrɔ kabila ko ka ko ka kan ka kɛ cogo min na i b'a sɔrɔ i m'a bɔ a sira fɛ de donc ni ele m'a bɔ a sira fɛ a o tɛna se ka ele to i ya kuntanya la fana k'a fɔ ko bɛ o da jɛ a ka fana a kɛra cogo cogo o bɛ n'a fɔ o tuma n'i k'a ye i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ la i b'i kɔfilɛ bani n'i k'i kɔfilɛ i bɛ min kɛla n'a man ɲi i bɛna dɔ bɔ a la. inshallah imam buruwani. ee alhamdulilayi eh, aja adamaden de b'an ye i b'a lɔnna o lele ma mhm. k'a fɔ ko an tɛ se ka kɛ ala ye. Mhm. wala ala kelen ta le ka di olu le bɛ eh, eh, a bɛ to position kelen na waati bɛɛ mais annu adamadenya adamadenya ko fila le bɛ an k'a fɔ sisan kabila nafa caman le bɛ adamaden ma mais kabila fana kɔlɔlɔ caman le b'a la e m'a ye kira k'a fɔ a ya hadisa dɔ la sallallahu wa salam ko almuminul kawi ahabu ilallahi min almuminu daif c'est à dire k'u ka mɛn silamɛ ɲɛnama karamɔgɔba c'est à dire alamɔgɔba ɔhɔn fanga bɛ min na dɛ k'ole le ka di ala ye ka tɛmɛ min bɛ borila kow kɔrɔ kuma laɲini bɛ jumɛn le i bɛ adamadenw cɛma ŋɔɲɛ le bɛ adamaden na i t'a yɛlɛ an b'a fɔ la ɲɔgɔn ko ala ŋɔɲɛ kun ɲɔgɔn na ɔhɔn n'i bɛ jama fɛ jama b'i fɛ ŋɔɲɛ le bɛ yen ŋɔɲɛ min bɛna na i ma nin i ka ɲi ka a minɛ cogo di i ka ɲi ka a solution kɛ cogo di i ka ɲi ka taga ɲɛfɛ cogo di i yɛrɛ bɛ se ka min labɛn a la i bɛna o labɛn cogo di k'o le bɛ kɛ silamɛba ye o o le bɛ kɛ muminuba ye donc n bɛ fɛ k'a fɔ de kabila kow la waati dɔw la bɛɛ n'a chance lo i bɛna taa dɔ sɔrɔ ale yɛrɛ le bɛ sɛgɛla kabila kan mais kabila t'ale sara ka ɲa allahu taala b'i sara la fɔlɔ parce que e ka kabila baara ninnu kɛ badenmaya de kosɔn allahu taala le kosɔn voilà donc olu dɔw bɛ yen a bɛ kɛ sababu ye olu dɔw bɛ i plier u yɛrɛ kan voilà a yɛrɛ bɛ kɛ komi a yɛrɛ tɛna kabila kabila défaut dɔw le nin ye mhm. kabila yɛrɛ dɔw fana bɛ yen o ye c'est à dire eh, kabila kuntigi waati dɔw la a tɛ mɔgɔw traiter la cogo kelen na mhm. i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen voilà i bɛ taa dɔ sɔrɔ yen komi ala ka fɛn siyaya o ma n'u ya ko kɛla a bɛ cɛsiri o bɛɛ bɛ kɛ koba ye mhm. bon dɔw fana bɛ yen ka sɔrɔ kabila ka di a ye a bɛ kabila ko bɛɛ la mais ale ko bɛna a bɛ tɛmɛ a bɛ bana bon mais fɔ a ye se ɲɔgɔn na an b'o bɛɛ jate minɛ k'a fɔ adamadenw tɔɔrɔ lo mais an bɛ ninnu ta la ka se ka comment on appelle k'a labɛn kuranɛ k'o le fɔ an ɲɛna ko idfa billati hiya ahsan fa iza lazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim o minnu bɛna sɔrɔ a ya sigi la a ya adamaden kafo la k'o b'i jija ka se ka ninnu minɛ cogo ɲa sini inshallah a bɛna yɛrɛma ka kɛ ko ɲɛnama ye i n'o tigi cɛ donc n bɛ fɛ k'a fɔ de waati caman kabila a kuma caman u tɛ taa la ka mɔgɔ dan a kɔrɔsi ile ka kabila dɔ la i ye karamɔgɔden ɲɛnama ye walama i yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ ɲɛnama la c'est à dire eh, balimaya siraw fɛ i bɛ ko ɲɛbɔbagaba ye mais waati bɛɛ problème o problème bɛ yen a bɛ kɛ comme ile yɛrɛ ya lu kɔnɔ ile yɛrɛ kunkanko i bɛna o labila kabila ye kɔlɔlɔ lo et puis min yɛrɛ bɛ farala o kan adamaden tɛ ko ɲumanlɔnbaga ye ka caya waati dɔw fɔ ala ka limaniya di min ma n'i yɛrɛ nana to mɔgɔw ma ko ɲale la ni ko dɔ taala i sɔrɔ i bɛ na eh, cɛ kutu fa ye waatɔ to ye ale le bɛ mɔgɔw ya ko la waati bɛɛ a tɛ dɔ kɛl'a yɛrɛ ye ɔhɔn nin bɛɛ bɛ kɔlɔlɔw ye waati dɔw la kabila la mais o ni a ta bɛɛ ala k'o bɛɛ filɛ a ko bɛɛ ye ko an ye to kabila la voilà ko an ye kabila baara kɛ voilà n'i ka baara kɛ kabila la i bɛ se ka arijana yɛrɛ sɔrɔ yen hali i m'a sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la ala y'an dɛmɛ amina alahu ya inshallah o la eh, imam yala fɔlɔ kabila an k'a fɔ fɔlɔ kabila tun bɛ cogo min oui. et puis an y'a fɔ sisan kabila bɛ mais mun de nana ni eh, sisan kabila tagama bolo nin ye ni tɛ min ni fɔlɔ ta tɛ kelen ye mun de nana n'o ye. alihamudulilayi ɛɛ ko caman le bɛ yen c'est à dire n bɛna fɔ i ya question nin ka ɲi fɔ ka tɛmɛ question nin ka ɲi fɔ ka tɛmɛ c'est à dire ɛɛ ko fɔlɔ min bɛ yen ne y'a kɔrɔsi la min bɛ nana kabila ya ɛɛ yɛrɛma ninnu ye a dɔ le bɛ kalanbaliya ye lamɔ tɛ kɛla bilen an bolo bɔla lamɔ kan donc lamɔ tiɲɛna c'est à dire an tɛ denw lamɔna bele k'a fɔ ɔhɔn an bɛ bɔla kabila nin de la an bɛ bɔla famille nin de la i baden de bɛ a dɛmɛ b'i ma wajibi ye ile yɛrɛ fana dɛmɛ b'ale ma wajibi ye a ka ɲi ka ɲɔgɔn ta donc a bɛ kɛ sababu ye ne ni n kabiladen ɲɔgɔn dɔ an bɛ contact kɛla mais n b'a ah bon vraiment n t'a forcer mhm. ni an ka dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ nettoyage y'u bolo ma n bɛ n kɔ don o la mais n bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini mais n'a kun lamɔna k'a fɔ tu es obligé ile n'ale ka ɲi ka bɛn a la lo o bɛ kelen filanan min bɛ yen fana mɔgɔw c'est à dire mɔgɔw bɛ siginin an dafɛ an ni mɔgɔ minnu tɛ kelen an n'olu ɲamina ɲɔgɔn na télévision b'an bolo internetiw b'an bolo an bɛ mɔgɔ gɛrɛw ya civilisation de yela ɔ ele bɛ mɔgɔ gɛrɛ ya civilisation filɛla ele yɛrɛ ya civilisation ele ma o maîtriser naturellement a bɛna ko dɔlu kɛ soit a b'i ta le tiɲɛ i bolo i do tɛna ale sɔrɔ donc olu caman le bɛ k'an sɔrɔ donc a kɛla sababu ye bi ta nin na c'est à dire ko yɛrɛ kun bɛ kɛla cogo min na ile fɛ yen n'a ni silamaya yɛrɛ bɛ bɛn ile t'o lɔn mais i b'o yɛlɛ o non k'olu ye pratique kɔrɔkɔrɔw ye et dɔ bɛ nana kura min ye an évolue la voilà naturellement a tɛ bɛn e ka ye donc o bolo ma pour que an bɛ to tanga kɔnɔna na fo parents ye école c'est à dire lu kɔnɔ ekɔliso min bɛ yen mhm. enfin n ye ekɔliso nin lase aja abiba yala nafolo fana nin ma na ka na fɔlɔ danbe min tun bɛ kabila kɔnɔ yala nafolo fana nin ma na o danbe nin nɔgɔ wa ah, alhamdulillah n'i k'a ye nafolo bɛ danbe nɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ danbe de tun tɛ yen ka kɔrɔ bon i ya kuma latigɛ fana tɛ nafolo fana kɛra sababu ye ka ko caman cɛn an bolo mhm. sabu mɔgɔ min bɔla kabila la ka na kɔkan sisan ale nana ka na nafolo sɔrɔ ka fɛn caman sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye dɔw b'i kɔ don kabila ma ka sababu kɛ a ka nafolo ye hali normal la congé ni vacances min na denw kan ka taga u tɛ sɔn ka denw bila ka taga parce que u b'a fɔ ko kabila bɛ cogo dɔ la mhm. k'a sɔrɔ a tɛ cogoya foyi la mɔgɔ sɔn ale ka nafolo sɔrɔ min kɛ a kɛra komi a ɲinɛna kabila kɔ a yadala ale ɲinɛna kabila kɔ donc n'i ɲinɛna kabila kɔ ah, a kɛla komi i ɲinɛna i yɛrɛ le kɔ mhm. sabu eh, asuru bɔra eh, kabila le la i asuru bɔla kabila la i asuru bɔla yɔrɔ yɔrɔ la adamaden man kan ka ɲinɛ a kɔ mais wagati dɔw la yɛrɛ o nafolotigi nin mhm. o b'a fɔ k'o le bɛ kɛ kabilakuntigi ye o normal la olu man kan ka kɛ kabilakuntigi ka kabila min ka kan ka gwan kabilakuntigi la k'o to yen mais yala kabiladenw yɛrɛ le tɛ ale ka kabilakuntigiya ni eh, a ka ɲinini olu kabiladenw yɛrɛ le tɛ a diya bolo wa ayiwa n'olu kɔni k'a diya bolo a bɛ se ka k'o ya kabila ye kabila ɲɛmɔgɔ ye mais n'a kɛra kabila ɲɛmɔgɔ ye est ce que tɔ min bɛ yen n'o tɛ k'a lɔn cogo min ale bɛ se ka tiɲɛ fɔ o cogoya la wa bon ale bɛ tiɲɛ fɔ kɛ imam buruwani sabula o yɔrɔ la o ye nafolo le bila a ko ɲɛfɛ danbe ɲɛfɛ alhamdulilayi c'est à dire k'a labɔ kuma nin fɛ aja an bɛ kuma berebere de kunna tan kira ya hadisa dɔ bɛ yen sasalam ne ka hadisa nin ye waati caman a bɛ ɲɛji gbɛ ɲɛ kan an fana b'a ye la an ya réalité la mm. kira le ko a ya hadisa dɔ la ko yushaku an takrabu diyar wa hiya ma'mur c'est à dire ko duniyaw luw sila eh, luw surunyana a bɛ ci kabilaw surunyana bɛna ka sɔrɔ a lɔni don o ka kira ɲininka sa salam ah ko lu ninnu ya ben o sababu bɛ bɔ jumɛn de la jumɛn de bɛna o kɛ k'a sɔrɔ lu ninnu lɔnni a ko ko ko fila iza ala fujaruha aburaruha a ya sigidaw la a ya balimaya la mhm. ni mɔgɔ kolonw kɛla kuntigiw ye ka mɔgɔ ɲɛnamaw kɛ dugu ma mhm. lu cila le tan a bɛ ten filanan min k'a fɔ n'o bɛ bɛnna kabila ta ma ni ka kuma k'a kosɔn a ko ko wasadal kabilatu munafikuha c'est à dire mɔgɔ nana kɛ kuntigi ye kabila kɔnɔna na kabila man di ale yɛrɛ ye ale ye munafɛli le ye kabila yɛrɛ ma a bɛ kabila bɔ jumɛn na a t'a bɔ foyi la ko ko bɛ kabila tiɲɛ donc olu caman le b'an fɛ mhm. ale peut-être ale kelen ya dahirimɛ kosɔn politique kosɔn a bɛna kabiladenw kun gbasi ɲɔgɔn na ale le y'u cɛkɔrɔba ye ale le ka ɲi ka kuma donc naturellement kabila ya défaut caman bɛ bɔla yɔrɔ minnu na ni jɔlen dɛ kira dɔ ko sa salam iza wusida al amru ila gayr ahli fantazir sa ko ni kuntigiya dila mɔgɔ ma mɔgɔ min t'a ɲa a ye ko c'est à dire ko a ye sigi ka tiɲɛni kɔnɔ o tiɲɛniw de bɛ an ya kabilaw kan hali bi ala k'an bɛɛ sɔrɔ ya rabi ala ka tɛ k'a yira an na k'a fɔ ko an ka wagati sela ah. inshallah caman bɛ yen ka fɔ n'ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata ni ka tɛmɛ ni babu kelen nin ye n'o ye an ka famille ko ye o la an b'a yira an lajɛbagaw la k'o le tun ye an ka bi musow ka danbe ye n'an ye mun sɔrɔ ka di o ma kuma kɔni ma tila kuma ma tila dɔgɔkun wɛrɛ an bɛna segin ka na baro kɛ eh, famille kan denbaya kan balimaya kan kabila kan inshallah